Adaukwu lee Adaukwu ọkwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti ọkwa gwawere m gị m sị gị chefuo ihe gbasara 1000 naira na hapụ Gloria ọkwa 1000 kwa nke m m sị gị hapụ na 1000 gị hapụ na ee achọkwanụ m ihe ọgụ ka ị hapụ anyị gbara nsogbu ọsọ hmm, gloria gloria wụ ewu ezigbo ewu ọkwa ị hụrụ m mechaa gloria ihe m ga-eme ya taa ee eh? sobano I thank God na ihe a wụ ụzọ ụzọ o shi ala ebe ke ha m mechakwa ya ọ ga-ama onwe ya nsogbu arụkwanụ mma bikonu ka anyị gbara ekwensu ọsọ just hapụ ihe niile chefuo nnọọ ee eh? ka m just ka m si otu n'ala ma echi m ama m hụrụ mgbe bịa ị mere bịa bịa bịa bịa bịa chite gị ọsọ Ọ- ọ- ọ gịnị Lee m agwa gị, lee m agwa gị, ọkwa ị hụrụ Gloria, eh? M mechaa ya ihe m ga-eme ya. Ya, eh? M chichaa ya ọnụ m ga-eshi ya n'ala, m were aja ya, m facha ya n'ọnụ, ọ ga-amara onwe ya taa. Thank God, ọ ọ ụzọ a, ụzọ a ka o si aga ebe ke ha, m mechakwa ya. Okay na. ọkwa ị hụrụ ọkwa unu sị ụjọ na-atụ m ma ọkwa na achọghị m ịlụ ọgụ ọ na akwụkwọ nsọ megidere so so no trouble akwụkwọ nsọ so no trouble ka m sị ka anyị gbara ekwensu ọsọ hapụnụ okwu a so ọ ọ ụjọ na-atụnụ gị na mme ụjọ na-atụ m gloria nwa m pashi m mechi aṅụrị ma m were aja m fọjue n'ọnụ m mgbe akpala na-ele gloria ọ na-abịa

Eh, ha lekwana na-agụ na ndị past and principal ọ bụ enweghị na-asụ ya sị ihe anyị ọkwa m nọ nga a kemgbe na-ekpere injinia sị ya biko ya kụkwana ihe gị bịa nga na-asị m hi beat me what have i done wrong what have you done wrong beat me so ya na i lechara m anya nnọọ taa gị ga kọọrọ Adaukwu na m zurule 1000 naira ya nya wait wait wait ị hụ mi na m zụrụle 1000 naira duku were ya kpafiga na na n'ụkwụ m eh uh-huh. didn't you steal it i saw you step on it let's search and see if we won't find the money search search anyway i don't have your time aduku do you know that this your friend here is not your friend

Mm. a Yiddish character, Uh-huh. eh, a bla bla and a twatu basket. Hey! Oh, he will Obi m. ee ọ English corper Ọ kọpụrụ ya. Felix na-asụ ee ihe ọbụla corper Felix sụrụ nnọọ m buru a cram ya buru ya n'isi ọ ihe a m na-asụ ọkwụ na ngana ee ifeada ihe na m nụrụ da ike gwụrụ m ee injinia

isi gbawakwa ṅụ nga ahụ ị na-ashị ashịrị nne bịa injinia bịa bịa bịa woo ihe gị m isi ọ bụ aga m eke m isi ọ nne bịa bịa bịa nne m bịa nne na ochie na-akpọ m sị nga bịa gị bịa na o bịa woo bịa ọsịịsọ nwere ihe m chọrọ ịgwa ṅụ bịa ọkwa ị hụrụ Hmm? ị ma ihe a na-akpọ am- amebo ahụ ị na-eme ọ rụha mma Hmm? ashịrị gbakute ahụ ị na-eme ị ga-akwụsị ya maka na ebe ọ ga-eduba ṅụ ọ rụha mma m sị ma m gwa ṅasa ee

ma ọbụla nwatakịrị ga ya na-agbagharị pịọm pịọm pịọm shi shi ebe a pịere shi ebe ga ebe na-ekwu n'ọnụ na-ekwu na-ekwu na-ekwu n'ọnụ ihe ọ na-ahụ n'anya nweta kwenye anya m anya m nọ n'ebe ị nọ nweta eh, anya m anya m nọ n'ebe ị nọ I should get to you

ọ dị ka e nwe ihe na-eme gị n'isi nwa ee eweli n'iwe na ahụ ọkwa ọkwa eweghị m anyị makwa egwuregwu ka mgbe egwu na everybody na-eteko something onye ọbụla na-eteko something ị bụ nnukụtụ na etekọrọ m aka m na-elele iko ee ọwa itekọrọ something ọwa ka ị na-ewe iwe ọwa egwuregwu ka m na-egwuchiri m ee injinia ị mawa onye wụ enyi m nwaanyị Adaukwu na Adaukwu Adaukwu elekwana ka ị ga-aga eto ogologo ụta ị ga zụta ogologo bịa nwee branches ee ahụrụ m gị na klaasị taa nụ na ito ogologo ị na-emezi majik